moni moni nde panali nkhani ya bambo uyu adrian simancas imene inapanga go viral inali viral dzulo pa 14 january eti nde chomwe chinachitika iyeyo anatengana ndi bambo ake anapita kayaking kupalasa bwato ku chile amakhala ku chile nde anapezeka kuti anavala mabodycam eti nde kuti amajambula ma- makamerawo pena nanga si anthu akufuna kuona zomwe zikuchitika kuti mwina aonako chodabwitsa anangodabwa kuti wamezedwa ndi whale koma whale yo sinamumeze nthawi yaitali inamulavulaso pompo eti nde chifukwa choti bambo ake anavala bodycam anajambula zimene zinachitikazo nde zinali zoopsa sort of kuti munthu chichi chiwhale changobwera kummeza nkumulavula nkumapita nde anthu ambiri amadabwa kuti whale yamutaya chifukwa chani eti nde ma humpback whale ndi akuluakulu kwambiri si ma whale aakulu pa dziko lonse yayikulu kwambiri ndi blue whale ma humpback whale ndi amakhala atali kutalika kwake imatha kufika 16 meters weight yake imatha kufika 36,000 kilograms eti nde ndi chachikulu kwambiri olo pakamwa pakepo nkona chinammeza yese ndi kabwato kake komweko nkumutani nkumulavulaso nde nkhani ndi yonena kuti inamulavula chifukwa chani sono ma humpback whale samadya anthu komanso sadya zinthu zina zilizonse zomwe zili zazikulu as much as munthu ndi kakang'ono kwambiri compared to size ya humpback whale humpback whale ili ndi pakhosi pake kapena kuti throat yake ndi yaying'ono kwambiri chimodzimodzi chibakera cha munthu ma humpback whale amadya ma krill ma planktons ndi tinsomba ting'onoting'ono chifukwa chonena kuti pakhosi pakepa anapapanga papang'ono kwambiri sichingathe kumeza munthu sichingathe kumeza china chilichonse chachikulu akhoza kukhala mkamwamo koma chimalavula komanso si- zilibe mano olumira kutafuna kuti m'malo mwa mano ili ndi izozo zotchedwa ma baleen zili ngati tsitsi zimapangidwanso ndi maproteins ake ofanana ndi amene amakhala mu tsitsi lathuli nde ntchito yake ndiyongothandizira kuti ikamafuna kumeza zakudya zija izitha kukhala ngati ikusefa zosadyeka zisamatani zisamapitirire nde imangomeza tizinthu ting'onoting'onotu kuti muone masaizi a ma krill ndi tizinthu ting'onoting'ono kwambiri amadya zambirimbiri basi koma osati ngati munthu saizi ya munthu is too much komanso sadya anthu eti nde apopo pali ganizo lonena kuti mwina pa- pafupi pamene pamasambira munthu pamene pa, panali bwato lake la munthuyo panalinso zakudya panali ma planktons kapena panali ma krill panali china chake nde weloyo imafuna zakudyazo zinangochitika kuti panali munthu nkumutani ndikumukhalika limodzi koma mwina atambulumunya pang'ono nkumtaya anaona kuti sizakudya zanga izi nkumtani nkumtaya chifukwa chonena kuti mawelo amene awowo sadya anthu welo imene ili yayikulu kwambiri yoti pakhosi pake pamatha kutseguka mpaka na kuti ikhoza kudya munthu komanso ili ndi mano ndi sperm whale mawelo ena sapanga zimenezozo nde ako kanali ka explanation chabe kuti chifukwa chani inamukha ngati yamu- yamudya nkumulavula pompo nde munthuyo ali bwinobwino akuti anachita mantha kwambiri koma anadabwa nayenso kuti angomwika mkamwa kumulavula pompo nde ka explanation kake ndikotiko ndikamenekoko zikomo kwambiri